onowu igbo ọzọ ka m na-agwakwa gị ị na-emekwa mistake ọzọ oru anya adụchakwa oru mma anya adụchakwa ohu mma maka unu ada anụ igbo ka m sụọ n'oyibo slave doesn't have right, the right mind o

ọ nọ na- ọ nọ na france na-apị button just like simon ekpa i want to give you history ka ị ghọtakwa ihe ị na-aba maka logic gị looks like it's good but it's not correct onye isi anaghị anọ ebe foot soldier na-anọ oge queen elizabeth nọ o so bịa o so bịa afrịka bịa colonize afrịka ọkwa ọ nọ na london na-enye order a bịa na afrịka na-ele slave na-ebutere ya etu a ka ọ dịkwa ayatollah khomeini nọrọ na france na-apị button na iran pịkata overthrow government of iran o wee nata etu a ka onye nke a si nọkwarụ na finland na-apịkwa button ị nọrọ ebe a na-asị ya nataba nke ga ama afọ iche onowu igbo maka na ala igbo ihe na-eme anyị na ala igbo bụ onye ọbụla na-ama aka everybody na-ama aka na ala ya na-enwe eze igbo nwere eze eze nri bụ eze igbo jee nene maka nri kingdom igbo nwere eze maka unu na-asị na igbo enwe eze na ala igbo nwere eze the, the oldest kingdom in nigeria is nri kingdom and kingdom is headed by a king igbo nwere eze anyị ji kọwara gị igbo nwere eze ọzọkwa m na-agwa gị bụ oru dụkwa ka onye ara he wants to be free by any means necessary and oru jide egbe adịghị enwekwe discussion ọkwa ihe sọrọ ya ka ọ ya na-eme maka ị na-ekwu ee ee ee ee, onye azụ ekwuzi na nara before i kwuekwe onowu igbo gee m ntị before i kwuekwe jidekwa egbe nke gị ada agba aka ejide ihe na-ata arụ oru chọrọ ịdụ free jide egbe ị sị na ị na-ekwu ị na-ekwu ị chọrọ ịnwụ you want to die maka onye ara ka ọ bụ before i kwuekwe nke jide egbe nke gị na ọ ka e si eme i nene angola oge ha do chọrọ ịdụ free savimbi ji egbe nke ya unita uniones national totale independence angola savimbi ji egbe nke wee na-ekwu mpla dr agostinho neto movimento popular liberation angola ji egbe nke wee na-ekwu herbert wambo fronte national liberation angola ji egbe nke wee na-ekwu ekwukọta ekwukọta they clash agbara egbe for 35 years they clashed so onye ara jide egbe before you kwuwe egbe for your own safety ka m na-ekwu ijide egbe nke gị wee na-ekwu ebe a bụ africa onye nke ọzọ jidere egbe the first thing ị ya-eme bụ ịgba ọsọ jeje weta egbe nke gị wee kwuwe ị fụrụ asari na o ji egbe nke ya wee na-ekwu asari can talk maka o ji egbe nke onowu igbo nee anya egbe n'ọdụdụ ka ị wee mara ka esi akpụ ogene ebe ndị oru nọcha sị na ha chọrọ ịdụ free by any means necessary ha ebido jidebe egbe nwanne ha ga na-ekwukwebe tupu i kwukwe nke gị ndụkwa sure na i ji dụkwa ọfụma na i ji egbe nke gị

ọ nọrọ na iran oge german occupy france charles de gaulle gba na england ọ nọrọ na- ọ nọrọ na france ọ nọ na england na-enye order ndị na-afight german na, na france nke ga ama hapụ ichie onowu igbo simon ekpa ama nọ na biafra ga-anọ na finland na-enye instruction maka o feel na ndị be ha bụ oru na ha ga-adụ free ọ bụ na ị bụrụ oru ị je na-alụ ndị fulani na ndị yoruba ndị na-eri but ọ bụrụ ma economic and financial freedom is out of question a slave cannot have economic and financial freedom ara na aghọghọ ebee ka unu jere akwụkwọ ebe ọgwụ ibe ebee ka i jere akwụkwọ i want to know where did you go to school ama na ọ wụkwa akwụkwọ white man o ebee ka ị gara akwụkwọ what thought school of thought ka ị nwere oru anaghị enwe financial and economic freedom and anaghọ gị there are simple things you're supposed to know that's why when idiots come out na ha ga-edevelop ana igbo na-amụ amụ ana igbo ọ ga-abụ elesi gị ana be nna gị onye ọbụla agba nkịtị eri ego gị ana igbo mmadụ ga-egbu gị 419 nwanne gị ga- ana- ana-aghọ aghụghọ ya ka ị na-akọ eh, eh, financial and economic freedom ebee ka ị ya-enweta ya ebe ị wụ oru ị ya-enweta ị mara na ị wụ oru na nigeria ị wụ ozu ozu amara na akara na-ata ya you no know say you be slave in nigeria ị ma onye arab gwara m na america kedụ tribe m si na nigeria m sị ya na m wụ yoruba na nwunye m bụ igbo ọ mụọ amụ sị m ah, ndị a ndị awụsa na fulani na-acontrol the whole world knows what you don't know ị mụrụ mmasị ya na mụnwa bụ onye yoruba na nwunye m bụ onye igbo ka m cover the two sides ọ mụwa m sị mụ ndị a fulani na hausa na control na islam is running the place but gị nwere nwoge amara gị dala ebe a na-enwe western mentality onowu igbo

so onowu igbo in summary ka m nye gị the third one azuka send my message to onowu igbo nọ gị tinyere ebe a onowu igbo ana m ekene you are making two mistakes let me correct you if you were listening na o nwe onye ma ebe onowu igbo nọ nya tụọrọ ya my voice message ka onowu igbo gee ntị o nwe ihe ndị igbo na-akpọ ohu na oru ohu southern igbo oru what do i mean i jee na anambra state maọbụ enugu maọbụ abakaliki a ga-asị gị oru i jee ụmụahịa owere aba eye port harcourt a sị gị ohu it means slave nobody under slave condition can have economic and financial freedom

igbo na-achọ igbu yoruba hausa na-achọ igbu yoruba na igbo that is the setup if you go to europe if you go to europe finland is free they used to be ruled by russia before russia ruled them they used to be ruled by the swedish the swedish butchered the whole population of finland before

igbo tụrụ inu ọ bụ gị sị na ị bụ onowu igbo igbo tụrụ inu sị na ọ bụ na di ụzụ amara akpụ ogene ya nee anya ya nee egbe anya n'ọdụdụ nee egbe anya n'ọdụdụ na o nwego ndị mere ya ha dị successful ị bịakwa na ndị chịrị unu united kingdom ireland used to be part of them ọ nọrọzi with them Scotland emewegokwa isi wara wara wara very small number but they are still together with certain reforms Czechoslovakia Czechoslovakia nekata ife anya sị na mba 90% of the wives of Slo- uh, Czechs people go to Prague today nke bụ ngwa ngwa gị nye gị reference go to Prague today which is the capital of Czech Republic 90 percent of their wives is from Slovakia 90 percent of their wife is from Slovakia but they divided nya ka ha ji wee divide peacefully because those wives kpalụ ụmụ nwoke ha aka na obi sị ha na hapụ ya na anyị ncha wụ the same thing they share the tanks and everything sịkwa ọ bụ na police enwere egbe ha bịa chịrị mgbọ ọ bụ na police ndị czech enwere egbe bịa na Slo- eh, slovak chịrị mgbọ ọ bụkwa na army enwere tank bịa vuru tank ndị slovak ha na-emekọrịta but they separated na yugoslavia federal republic of yugoslavia ọ kwa unu na-asị restructure nigeria once you restructure nigeria in yugoslavia all the republics are independent ihe sele okwu bụ onye ga-achị a sị na a ga na-achị rotationally one one year o lu ka o lu milosevic ọ jụ na ọ ma-afụ ihe a tinubu mere na naijiria kịta onowu igbo a slave cannot achieve ohu oru cannot achieve economic and financial freedom that is the mistake you are making ọ bụrụ ị ga-ege m ntị ị ma na unu macha without information you know everything a slave cannot achieve what a slave has to do first is to be free by any means necessary slave has to be free by any means necessary nene europe ọ gị na-like ahụ m mbọchị i yi suit na mkpagharị na europe nene europe ahụkwuru m nna m ukwu a mba udene na-ekwugheri ọga unu ijele ahụkwuru m ya na europe he was enjoying europeans but ọ jụrụ ajụjụ ka o jele ebe a ị ma most of you travel you want to go and uh, enjoy your life you don't travel for a purpose ijele anaghị ajụ ajụjụ ihe mere e ji nwee poland e nwee romania e nwee germany e nwee france e nwee italy e nwee greece ha ncha niile anaghị abụrụ federal republic of europe ijele anaghị ajụ ajụjụ why e ji wee nwee ya onowu igbo nee anya na ọnọ na nee anya na ọdụ egbe ka i wee kpụnwu ogene you cannot have economic and financial freedom when you are a slave

Abu Dhabi is a separate entity Juman is a separate entity ha bụkwa the same people o just like Biafra Ijaw will be a separate entity Umuahia will be a, because Umuahia enwere the same culture with Anambra State Anambra enwere the same culture with the Ebonyi State so they have to be separate entities under the same union. Now you are free. We can discuss about economic and financial freedom. Onowu e nye gị ji ị na-eje akọ ị ga-asụ ọfịa ị ga-asụ ewu ọ bụ na my dialect a sị na a na-asụ ewu ị ga-asụ ọfịa ị sụchaa ọfịa ị kọọ mbala ị kọchaa mbala ị manye ji ụmụ nwaanyị abịa tinye osisi ji ga-eji kekọ

you think Yoruba will allow you to develop ọ dụkwa egwu kee ihe mee France ejirọ chọọ ka Algeria eh, Nigeria develop na-ekpo uranium for 80 kobo na-ele for 200 naira 80 cents na-ele for 200 dollars do you know the difference between 200 dollars and 80 cents e nye gị 80 cents na America ị ma-egote one can of coke one can of coke in America was 1 dollar 25 cents

ọ ndị yoruba bụ ọ bụ na ndị yoruba ma ihe ha na-eme ọ ha nwa ya-enwenwu economic freedom because they are free they are the ones suppressing every other people kee ka i si che na atiku si wee nwee ego atiku abubakar kee ka i si che na o si wee nwee ego ịbata ihe na na na Lagos o seize ya ọ ma agwa gị ọ ma agwa gị na ọ batago after three months akpọọ gị na phone sị gị Onowu Igbo container gị came in ị sị okay I'm coming to pick it up I said no it's two two three months old o

Onowu Igbo unu na-atravụlụ na na-ajụ question Ijele jelu Europe ọ jụrọzi question kedu ihe mere e ji wee nwee Poland nwee Greeks nwee Italy nwee UK nwee Germany nwee France ọkwa iwu ka Czechoslovakia ha brekil Yugoslavia break ya but German East and West Germany bịa together ohu ọbara ohu ọbara bịa together unu ajụrụ questions why is these things ma onye ka o mere ibie kee ihe i ji mezi onwe gị etu a bịaga na nke m na-eme ya differently kee ihe kpata e ji nwee Denmark nwee Norway nwee Sweden ha nọrọ together ha ha nche kpokọrọ ha ọnụ Onowu Igbo onye a gbara ka e riri Azuka tujere Onowu Igbo voice message nke ọnụ ya Azuka send my message to Onowu Igbo akọrọ ụmụ recalcitrant idiots ndị Igbo na-eme mkpọtụ Igbos have no intellectuals Igbos enwerọ intellectuals it surprises me na e nwere PhDs na ana Igbo they can't reason well

ị dụ 80 million e nye gị 3 states wele eh, wele 40 local government tii na kano bịa na bịa na ọnịcha 5 anambra state 5 million nye gị 10 local government gị nọrọ ebe a na-akọgheri gị na-achọ economic and financial freedom mgbe e bidoro ya kịta ọ gị egwu wayo gba ọsọ ee erụ Simon Ekpa nọ na Finland Finland gị ọ Ayatollah m ka ọ- m- ọ- Ayatollah Khomeini ebee ka ọ nọ oge o mere Islamic Revolution in Iran ebee ka Charles de Gaulle nọ oge oge ọ na-fight Germans na France maka ana Igbo onye ọbụla onye ọbụla- onye ọbụla ga-ara pull him down everybody will be on the same level o rue election ka i win kịta a kwafu unu n'akụkụ o nwe ihe i mere ị niile economic and financial freedom how many times have yoruba rule nigeria how many times have hausa rule nigeria how many times have you rule nigeria ị mara na papa gị chọtara nigeria you don't know that azikiwe nnamdi na onye bụ father of nigeria no be your papa get you bring nigeria independence so why are you not ruling nigeria slaves jekwa nọla na some place and go and sit down